chukwu maara onye obi ya dị ọcha na onye aka ya dị ọcha anyị arịọ gị n'isi ipob niile bịa napụtara anyị ipob tikwa udo n'etiti ha mee ka ipob nwee ike mata na ihe anyị na-anụ bụ ọgụ nnwere onwe mee ka ha jikọọ onwe ha ọnụ dịka ukwu azịza ka ha hapụ ịdị na-agba iche iche ka ha hapụ ịdị na-agbafọ agbafọ

ọ nọgide n'oge ọ fụwa ndị mmụọ ihe ọjọọ dị iche iche na-emezi nwanne amarọzi nwanne ya ikwu amarọzi ibe ya onye ọbụla na-agbazi iche iche anyị sị na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-anụ ọgụ ka Biafra hapụ ịbịa na mmezu anyị sị ya were ana zere mmiri ise onye ọbụla sị na maazị Nnamdị Kanụ ama mpụtakwa onye ọbụla sị na maazị Nnamdị Kanụ ama mpụta asị m onye ahụ banye n'ụlọ mkpọrọ ya apụtakwana ise asị m na onye ọbụla sị na udo ama ndị n'etiti IPOB na udo ama ndị n'etiti Biafra na udo ama ndị n'etiti maazị Nnamdị Kanụ anyị sị udo adịkwana n'isi ya na ezinụlọ ya ise anyị sị na maazị Nnamdị Kanụ ga-apụta n'ike na ebube ise na IPOB niile ga na-eje ha ga na-ana ise ọ bịara igbu ha gbuo onwe ya ise onye cheere ha ọnwụ ga-anwụ Ise. onye cheere ha ndụ ga-adị ise ndị niile ji ezi obi ha na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu anyị sị na ọ ga-adịrị ha na mma ise ma nwoke ma nwaanyị ndị ọbụla ebe ọbụla ha nọkọrọ wee jiri ezi obi ha na-anụ ọgụ ka biafra bịa na mmezu na-anụ ọgụ nnwere onwe biafra na-anụ ọgụ nnwere onwe maazị nnamdị kanụ anyanwụ ụtụtụ chukwu okike abịama ndị mbụ na ndị egede ndị nze na ndị ọzọ ndị nwe ana ndị nwe mmiri ndị nwe ikuku ndị nwe anyanwụ asị m unu chekwube ha nụọrọ ha ọgụ n'aha chukwu okike abịama mana ndị na-anụ ọgụ ka Biafra hapụ ịbịa anyị sị ana tiwelu isi ha n'aha Chukwu Okike Abịama Chukwu Okike Abịama ana m ebute ndị isi IPOB niile n'iru gị wee na-asị gị bịa nye ha akọ na uche bịa nye ha amamihe bịa tinye udo n'etiti ha jikọọ ha ọnụ dịka ukwu azịza ekwena ka ha jegide n'iru naba azụ bịa mee ka ha mara na ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ nnwere onwe chukwu okike abịama nọnyere ha nọnyere ụmụ ha bunye ha enu napụta ha mee ka mgbe ikpeazụ ka ha dị ndụ celebrate biafra n'aha chukwu okike abịama ise mana ndị niile bụ ndị isi IPOB na-anụ ọgụ ka Biafra ghara ịbịa wee ndị ndị na-anala ego na-atinye n'akpa ndị na- nọ na-ele nwanne ha ndị nọ na-anala ndị iro ego na-atinye n'akpa ka Biafra ghara ịbịa a sịkwa m Chukwu Okike Abịama anyanwụ ụtụtụ ndị niile nwụrụ ọnwụ n'ihi Biafra a sị m unu tigbuo ndị dị otu a ise tigbuo ha n'eke ise tigbuo ha n'olie ise tigbuo ha n'afọ ise tigbuo ha na nkwọ ise n'aha Chukwu Okike Abịama ise mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'ala Biafra a sị m unu aga anọ ka o mee unu aga anọ ka ya bụ nsogbu na-adị unu aga anọ ka ya bụ ọgba aghara na-adị Odumegwu Ojukwu bụ onye nwụrụ anwụ ka Biafra nwee ike wee bịa mmụọ niile bụ mmụọ nwụrụ anwụ ka Biafra bịa mmụọ Odumegwu Ojukwu na mmụọ ndị mbụ na ndị egede na mmụọ ndị Nze na ndị ọzọ na mmụọ niile mmụọ Ikonso na mmụọ ndị ọzọ niile anyị sị unu binyenu ga tinye udo n'etiti IPOB ise binyenu ga tinye udo n'etiti IPOB ise binyenu tinye udo n'etiti IPOB ise binyenu

nye ha nnwere onwe nye ha mbunye elu mee ka ha mara na ọgụ a IPOB na-anụ bụ ọgụ nnwere onwe ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha biko ya bụ oche eze ha na-achị mee ka ha chigide wee ruo mgbe ebighị ebi mee ka ha na-achị n'eziokwu ka ha na-achị n'ezi omume ka ha na-achị n'udo na ọṅụ mana biko ndị eze ọbụla tinyere aka ha n'ajọ ihe tinyere aka ha na mkpagbu ndị eze ọbụla tinyere aka ha na mkpagbu IPOB ma ọ tinye aka ha na mmegide IPOB anyị sị ana tiwelie ha ise anyị sị na ha nọrọ n'oche eze a na oche eze a ga na-ada ha ọkụ ise n'aha Chukwu Okike Abịama ise mana ndị eze niile ji ezi obi na-anụ ọgụ ichekwube ụmụ ha na-anụ ọgụ n'eziokwu n'ezi omume

anyị ekene gị nkwọ anyị ekene gị igwe anyị ekene gị osimiri anyị ekene gị aja ana anyị ekene gị anyanwụ anyị ekene gị ikuku anyị ekene gị ọkụ anyị ekene gị ihe niile bụ ihe chineke kere eke anyị ekene unu bụ mmụọ niile na-ejere anyị ozi na mmụọ anyị na-ejere ozi anyị na-akpọku gị ụbọchị nke taata bụ eke wee sị gị bịa dozie ala igbo bịa dozie ala biafra bịa dozie maazị nnamdị kanụ bịa napụta maazị nnamdị kanụ tinye ugo bịa bụrụ onye isi ọkaikpe wee nye maazị nnamdị kanụ bụrụ onye isi ọkaikpe nye ndị niile ji ezi obi ha na-anụ ọgụ ka biafra bịa na mmezu ụmụnne anyị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na-ata afụfụ bịa napụtara anyị ụmụ igbo nọ n'ụlọ mkpọrọ ya napụtara anyị ụmụ biafra nọ n'ụlọ mkpọrọ napụta ha tunye ha ugo n'aha chukwu okike abịama jee n'ụlọ ọgwụ napụta ụmụ igbo niile nọ n'ụlọ ọgwụ ndị na-enweghị onye inye aka bụrụ onye inye aka ha ndị na-enwere ọnụ na-ekwuru ha bụrụ ọnụ na-ekwuru ha chukwu okike abịama anyị na-akpọku gị ma bụrụ ọgwụgwọ ọsọ nye ha n'aha chukwu okike abịama arụkwụsị niile dị n'ala igbo anyị akpọkuo unu oku ka unu binye amadioha dị n'ala igbo anyị akpọkuo unu oku ka unu binye mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'alụ chukwu anyị akpọkuo gị oku sị gị binye mmụọ niile na-afụ n'ife afụ na nzuzo anyị akpọkuo gị oku sị gị binye mmụọ eziokwu mmụọ ji udo na-aga mmụọ ji ndụ na-aga mmụọ niile kere ihe niile mana o nwere ihe kere ya anyị akpọkuogo unu oku sị unu binye mmụọ niile ji ọfọ o ji ọfọ ga-ana ọfọ ikenga ọfọ udo ọfọ ọgaranya ọfọ e ji eje ọgụ ọfọ na-eje ọgụ turu ugo na ọkụ a gụnyere nwata n'aka anaghị ele ya mmụọ niile ji ọfọ eje anyị akpọkuo unu oku sị unu binye binye n'isi maazị Nnamdị Kanụ binye n'isi ụmụ Igbo niile binye n'isi ụmụ IPOB binye n'isi ụmụ ọdịnala niile binye n'isi ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ Igbo ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ Biafra ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ ọdịnala ndị niile na-achọ nnwere onwe ndị eze ndị niile na-achọ nnwere onwe ndị ụka onye ọbụla na nke onye chiri ya zere na ihe anyị chọrọ bụ udo ka udo chịa na obodo anyị chịgide ruo mgbe ebighị ebi ya mere anyị ji na-ayọ akpọku unu ka unu binye bịa tinye udo n'ala Biafra n'aha Chukwu Okike Abịama anyị kpọ unu na eke unu ga-aza anyị kpọ unu n'orie unu ga-aza anyị kpọ unu na afọ unu ga-aza anyị kpọ unu na nkwọ unu ga-aza anyị Nnamdị Kanụ tata bụ ụbọchị eke eke ga-eketere gị ndụ ketere gị oke ọma ị ga-apụta n'udo

ise mmụọ eze nwaanyị niile ga-ebinye turu ugo ise asị m gị bịa nọnyere ụmụnna anyị niile ndị niile bụ ndị ji ezi obi ha na-agọ ọfọ ndị ji maka nwoke sị na ya ji ọfọ nwaanyị sị na ya ji ọfọ mana ọfọ maara onye ji ya chukwu okike abịama aja ana aja ana asị m gị binye egbe igwe asị m gị binye anyanwụ ụtụtụ asị m gị binye osimiri asị m gị binye ikuku asị m gị binye ọkụ na mmiri asị m gị binye asị m unu binye jeele ndị niile na-eji ọfọ ndị niile na-agọ ọfọ ji ezi obi ha na-agọ ọfọ jeere ha ọgụ na eke jierụ ha ọgụ n'orie jierụ ha ọgụ n'afọ jierụ ha ọgụ na nkwọ n'ihi na oji ọfọ ga-ana oji ọfọ ga-ana onye ọbụla chiere ha ọnwụ ga-anwụ onye chiere ha ndụ ga-adị onye ha ji ọfọ gọzie ga-evu ngọzi onye ha ji ọfọ bụọ ọnụ ga-evu ọbụbụ ọnụ bido tata gaa n'iru n'aha Chukwu Okike abịa